Ndị be anyị ekene m unu ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu dịka anyị na-akwado maka 30th eh, May sit at home iji wee cheta ndị be anyị nwụrụ n'oge agha achọrọ m ka m gwa unu na oge eruola mgbe anyị nwa bụ ndị Igbo ga-eji aka anyị na-ede our history na-ekwupụta ka o si wee dịrị anyị anyị nwa bụ ndị Igbo unu makwa kamgbe akwala agha anyị na-atụ ụjọ ịgbakọnata kpaa nkata nene ihe gbasara agha ahụ mara ka o si wee ma anyị na ka o si wee ma ndị ọzọ kwuo okwu dị na ya ndị bụ ndị isi anyị na-atụ egwu ịkpa nkata ihe banyere agha mana ka m kwuo obere okwu na ihe banyere agha na ihe kpatara eji wee lụọ agha ee eh, Nigeria and Biafran war bụ na ọtụtụ few young soldiers gara aga aga mee coup na the military just like any other coup anywhere in the world sọsọ na Nigeria ka emechara coup agụọ ya aha eme ya baptism so na ọ bụ Igbo coup na ihe cause the Biafran war ọ bụdịkwa maka na a na-achọ ị separate na anaghị achọ ị separate na ọ maka na anyị gbara nkịtị the Nigerian state a na-akọrọ anyị na-akọ ya ka o si dịrị ha na e mesara coup na barracks foil the coup mee ha arrest ndị foil this coup bụ ndị Igbo Aguiyi Ironsi na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu nwụdesịa ndị mere coup ti ha na nga ndị bbc anọkata gaa na bbc hausa sị na ọ bụ igbo coup na ndị niile mere coup bụ ndị igbo while ndị mere coup cut across the whole nigeria ndị yoruba anọdị ha ruru 4 ndị hausa nọ and a ma aha ha ama mana britain thought it wise ịga na hausa bbc kwuo na ọ igbo coup and unu ma ka ndị hausa si e feel maka onye isi ha bụ sardauna of sokoto nwụrụ na ya bụ coup e wee wakpo ndị Igbo wee jide ndị Igbo sụọ ha akwụ na Naịjirịa sọsọ ndị a na-egbughị na that coup na that pogrom bụ ndị Yoruba now the question is how come na esoghị gbuo ndị Yoruba question number 1 bụ ihe anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ileba anya ndị igbo wee nata ojukwu wee bụrụ onye isi ndị igbo wee sị ọ ka mma ee regional government a na ndị yoruba nọ bukwa n'isi na-ekwu maka ya bụ ihe ojukwu propose ya wụ that aburi accord o ruole mgbe ndị igbo ga-eleba anya gịnị bụ this aburi accord kee ihe nọ na that aburi accord why was it not implemented ojukwu wee lesa ya ka naijiria ji dị sị na mba ọ ka mma ka ndị ọbụla gaa nọrọ onwe ha gowon gaa kwetacha lọta jụ wakpo ndị igbo ajụjụ m na-ajụ ọtụtụ ndị Igbo na-eblame Ojukwu for that war ọ bụ na Ojukwu aka ekweta egbusie ndị Igbo ihe niile ndị a bụcha ajụjụ anyị na-ajụ nya Nnamdi Kanu apụtakwala na onwe nke ya fụkwa ka esi emegbu ndị Igbo na-eti nya bụ mkpu na-ekwu eziokwu niile dị na ya bụ ihe ọ kwa anyị nwa bụkwa ndị Igbo ọtụtụ n'ime anyị dịka ọtụtụ n'ime anyị mekwa during the war anyị macha ndị lụrụ ọgụ against Biafra so na-aparade onwe ha as ndị isi ndị Igbo today anyị macha ndị gbaghara anyị gbafusie Ojukwu wee lụọ nya bụ ọgụ ọtụtụ ụdị ndị ahụ ka nọkwa among us na-eblame Nnamdi Kanu na na-eblame Nnamdi Kanu na ọ na-ekwu sị gịnị kpata eji emegbu ndị Igbo na ọ bụrụ na unu alaikọ ndị Igbo sị hapụnụ ndị Igbo ka ndị Igbo laa ka anyị werenụ opportunity sit-at-home a onye nọdụ ebe ọ nọ dee ihe na placard free Nnamdi Kanu

bụ ndị igbo bụ mmadụ ndị igbo ahụ egburu during pogrom bụ mmadụ ndị igbo egburu n'agha bụ mmadụ nọọ mmadụ ka ha bụ nọọ ụmụ anyị nna anyị ụmụnne anyị ndị igbo o ruo ole mgbe anyị ga-ebilite n'ụra jikọọ aka ọnụ kpaba nkata ihe gbasara ọdịmma igbo and freedom ndị igbo ọ bụ na Nigerians ama nnabata anyị ha hapụ na anyị ka anyị laba ndewonụ